Tili pa ulendo wolimba wa kupitirizabe kuyang'ana chipolowe ndi chipongwe chimene Satana wakonza ku ana athu amene amapitabe kusukulu mpaka kuwonjezeka ku nthenda tsopano zokhuza pathupi pa anthu. Matenda 10 angoperekedwa kuti akakhale monga matenda achizolowezi pakati pa ana a sukulu. Iwo opereka akuzitcha kuti Buzazi, the Buzazi disease, kodi m'chinenero chamakono, chinenero ichocho, akunena kuti Buzazi disease, zimenezi zitenga malo kwambiri padziko lapansi more specially kumasukulu ndipo zikumveka kuti ana pafupifupi theka la sukulu iliyonse ligwidwa ndi matenda amene akuchokera ku buzazi disease chimenechi chitengera imfa pafupifupi 19% ya wana ayenera kukhuzidwa ndi imfa kuzungulira ku masukulu koma chomvesa chisoni ndi chakuti 34 percent ya aphunzitsi akhuzidwanso ndi matendawa m'masukulu ngati makolo amene amatiyang'anilira anawa buzazi sindidziwa ikuperekeranji chilango chotere kwa amene amatithandizira kugwira ntchito yaikulu ngati aphunzitsi, kuphatikizaponso ana amene timapititsa kusukulu kudziko lonse lapansi kwa azungu, kwa amwenye, ngakhale kwa akuda ndi cholinga choti zidzakhale nzika zabwino kudziko. Koma Buzazi, mogwirizana ndi ziwanda, Akuchita chikonzero chimenechi kuti matenda owawa ngati amenewa abwere ku dziko. Mwachitsanzo, Buzaz yatumiza ma virus amphamvu kwambiri kudzera mu Buzaz Atomic kuti akagwiritse ntchito nthenda yotchedwa heart attack. Heart attack ni nthenda imene takhala tikuyimva ku mabwana kwa nthawi yayitali. Heart attack ni nthenda imene timamva kuti imakhuza mtima, munthu amangogwa pansi pi. Basi kucha-kucha madzi athiridwe, ampititse pa mphepo, mwina akatsitsimukire chaapo atafika pa murale. akatumikire chayapo atafika pa mulambe kapena pa queens mwina mutamtengera cha ku thyolo ku chipatala cha ku boma apeze bwino kapena zipatala za dziko koma amatchedwa kuti heart attack heart attack iyo buzazi wamtumiza ku masukulu akhuze vana Zimenezi zikudetsa nkhawa kwambiri, akunena kuti pa 30 seconds kapena 40 seconds mwana ameneyi adzikhala ali mu conscious pafupi akamayandikira maminisi ake 60 kapena 50 adzikhala ali pa chiopsezo chofuna kufa mwadaladala, heart attack kutumiza ku ana. Ndimapempha Mpingo wa Mulungu, izi zimene tikulengeza, ngati ana a Mulungu ku dziko lapansi, ngati atumiki. Ndibwereze, musazichepse zinthu izi. Zikuchitikira ku dziko lino lapansi. Palitu chiwembu chachikulu kwambiri. Ndi dzana tikufotokozera ziwembu zikuluzikulu zimene akuchita za maufiti m'masukulumu, timanena nkhani imeneyi. tapeza pano kuti anthu ambiridi akhudzidwa ndi uthenga wochokera ku mphepo zinayi a ana amene akungokhala m'makomo osapita anadwala ndi ochuluka m'foni mwangamo. Mauthenga a anthu ochuluka kudziko lonse lapansi Pakuti ngakhale kuti niyende, ndifunika kuti tsiku lonse ndiyendere boma ndi boma chifukwa pafupifupi tsopano maboma onse talandira malipoti kufika dzulo kuti muli ana 1520. Iwo amene anaumva uthengawo atumiza uthenga kuti mwana wawo kungokhala sakupita ku sukulu. Pali kusiya sukulu kwakachetechete kumene kukuchitika, sindidziwa ngati boma mukuona, kumene kukubwera chifukwa cha mavuto amene anawo akumakakumana nawo m'masukulu, akapitamo nkudwala. Kodi pa chiwerengero cha ana odwala, ndafupanga kafukufuku pano ndapeza kuti pafupifupi pa sukulu ana odwala akadwala mwina 20, Ana amene akumabwereranso ku sukulu ndi ana 17 koma atatu akumakhala kuti asiyiratu. Tawerengerani atatuwa ku masukulu a dziko lonse la Malawi mupeze kuti chiwerengero cha ana amene akukhala kunyumba chifukwa chakuti anadwala pochoka ku sukulu kapena amadwala akapita ku sukulu chikuchuluka. Tinafunika kukonza ndondomeko zokwanira makamaka chigawo cha anthu opemphera, atumiki tikuitanitseni pamodzi tisonkhane brother mlangeni mutabwera pafupi kuti mwina nkugwirira ntchitoyi mothandizana abale ndi alongo osiyanasiyana tiyeni tikhaliraneni pamodzi ndikuona kuti kodi tikhoza kuchita bwanji kukokera ntchitoyi pamodzi tilipo atumiki amene mulungu anatidalitsa ndi mphatso za deliverance kuti pamene tikuyenda tathandizire ana amene akodwa kwakodwatu ana ku dziko lapansi nkhani zimenezi zili ndi umboni wokwanira lero mmawa uno ndikusunzumira ndi kuyang'ana ndi chidwi chiwembu chachiwiri chimene chabweranso ku masukulu kudzera mu buzazi buzazi rz 41 Akuti heart attack ichitike mmasukulu mozaza kwambiri mwanayi pa 40 to 50 seconds kuthamangira 1 minute kapena 5 minutes ameneyi adzikhala ali pa chiopsezo chakufupi kufa. Buzazi. Kodi nthenda ya heart attack ichitiranji ku ana ang'onoang'ono amagazi awo abwinobwino othamanga? inu mudziti anangogwa wakomoka ku sukulu koma its heart attack yochita kutumizidwa kachipala kena kakumdima kochita nthenda zotumiza kuchoka ku ziwanda ka buzazi rz kamatumiza nthenda ndili ndi umboni wina umene ndikuudziwa bwino kuchokera kwa anyamata amenewa a buzazi amene tidakhala nawo m'chipembedzo cha satana m'nyengo yathu tikutumikira satana tisadatuluke buzazi m'chaka cha 2010 anapha aphunzitsi ku dziko lonse lapansi okwana 891 ku dziko lonse more specially ku dziko lapansi kuno ku africa koma imene idakhuzidwa kwambiri idali uganda buzazi mu chaka cha 2007 idachotsa mdziko lino ma head department Tikati ma head department tikunena ma hedimasitala, ma ma machani, oyang'anira akuluakulu a masukulu. Buzazi. Inakwanitsa kuchotsa pafupifupi ma head department okwana 56 mwakachetechete. nde zikumveka ngati kuti 7 adachotsedwa ku malawi Nkachinthu kabuzazi kamachita ndi ana ku sukulu komanso aphunzitsi ku sukulu ndipo kumakhala nthenda zachilendo kwambiri zimene zimakapezeka tsono buzazi atikonzera kamene kakutchedwa kuti heart attack Kuonjezera pamenepa, Buzazi ali nkabasiketi kamene wasungiramo tinthenda timene timanena kuti ngati mpingo, ngati ana a Mulungu komanso ngati dziko tizione zokhazikika zimenezi. Buzazi akubwerezanso chimene adapanga mu 2003. Mu 2003. Buzazi adatumizanso kamtanga kosausa kwambiri ka matenda otchedwa khansa koma adakakhuza wana ang'onoang'ono. Mu 2003 ana ambiri adapezeka pa chipolowe chachikulu kwambiri cha khansa imene inkakhuza maso. Ngati mukumbukire bwino, Ana ambiri adabadwa ndi tinthu toyera kuchokera chaka chimenechi. Mukachita kafukufuku ku zipatala zambiri za dziko lathu, chiwembu chimenechi chidakaonekera ngakhale ku masukulu. Ana adagwidwa kwambirinso ndi nthenda za maso amene zipolowezi, chikwanjechi, mbamazi zimaphonya kuti sizidapatsiretu kukhala ndi khansa yeniyeniyo. ankagwidwa ndi nthenda za maso. Magalasi anagawidwa, ana ang'onoang'ono anafera mgiya kuona adali buzazi. Lero akubwerezanso 2005. Department imeneyi imachita limodzi nda Unesco Kuseri kwa dipatimenti ya Unesco kuli kagulu kamene kamatchedwa kuti Buzazi, the satanic group, very dangerous, the most dangerous secret society amaitcha kuti Buzazi. Imachita dilu ndi mavairasi, mamembala ake amapezeka ku Plum Island Animal Disease Center. Iwo ndakatswiri kumeneko kuli Arnold Justin. si wamasewera ayi amachita limodzi mmenemo iye amayenda m'mayiko pamodzi ndi ziwanda zace kupemerera mipweya yolekanalekana kuchita spread zimfine zopanda kochokera vanthu amadwala sitikunena matenda amene akutumizidwa ku masukulu timakamba za ufiti koma pano tikunena za nthenda zochokera ku buzazi zimene zichite hit education system ikhuzidwa chifukwa ana abalalika ndi matenda taona ana akudwala nthenda zimenezi ngati ana a mulungunso ngati mpingo ngati atumiki tikapanda kuyima pogumuka tamverani buzazi khansa ameneyo avuta kwambiri Abwereranso canceryi koma azikhuza ziwalo zina ngati maso, ziwalo zina za mthupi koma zofunika kwambiri zogwiritsa ntchito pa nthawi ya maphunziro zigwidwa ndi matenda amenewa otchedwa kuti cancer. Koma cancer yi amukonza kuti kwambiri achite kwambiri ku skin, ku thupi ku chikopa kotero kuti buzazi ikupereka lipoti kuti 60% khungu la wana lisokonekera muyambira kuona kuti wana kwadzoka mafuta kwasamalira bwino koma chikopa chawo chidzikhalabe kuti chikukhuzana ndi zipere zolekanalekana zozungulira m'matupi mwawo Imeneyi ikhale kuti ndi hit ya Buzaz RZ41 malinga ndi lipoti limene tikuwerenga pano lochokera ku zipembedzo za satana kukonzera ziwembu sukulu ana athu sindidziwa kuti adanirananji ndi masukulu nanga kuti chichitike nchani mu 2025 pokhuza wana wathu. Buzaz. matendatu amenewa chikopa cha wana chizunzika kwambiri tiyesera kuzoka vasalini sizitheka vana adzituluka dzinthu pathupi dziwengo dzachilendo dzituluka chifukwa buzazi ikunena kuti imeneyi ikhale ngati skin cancer Kodi mwana akudwala ziwengo, mwana maso sakuona bwino ngati momwe adachitira mu 2003, sukulu iyenda bwa? Aphunzira bwa? Akumva kuya bwa? Achita mota? Zimenezitu ndi nkhondo zimene zikuchitika. Zikuoneka kuti makosanawa Malinga ndi report limene akupereka a Buzazi akunena kuti akufuna achite the chronology disease kuti matendawa akakhazika pano alenge kuti anawa akamadzabereka azidzakhalanso ndi matenda omayenda m'ma genes ngati mmene timachitira kuti kodi kwanu kudali odwala shuga akufunsa kuchipatala e o kulemba ndekuti shuga iyi njam'magazi chronology disease kanulondola ine kupereka lipoti limeneli ku wanthu zimenezi zititengera imfa za ana asukulu Mpingo wa Mulungu, ma teen ager kuchokera mu Buzazi ali pa chiopsezo chachikulu kwambiri ku dziko lapansi. Kodi mukudziwa kuti zimene zachitika ku drc za wana a zaka zing'onozing'ono zosasikira 30 amene angophedwa? Pali secret kuseri kwache si justice yokha yokupha amene amapanga za uchigawenga koma pali reward imene mphunzisi ndi nduna imene ija ikulandira kuseri kwake. Zivumbuluke zinsinsi zimenezi mpingo Nkhanizi tizitengere kwa Ambuye ndi kumanena kwa Mulungu tikamapereka malipoti timati tigwade kwambiri kutereku ntaona chimenechi cha Buzazi ngakhale kuti tachedwa koma ndinene kuti tiyeni ana a Mulungu tikhale ndi gawo la mapemphero kupempherera ana a m'masukulu mwapaderadera. Tidapanga mapemphero a kusala kudya tsiku lija, koma pano ndimati tikuitanireni limodzi ku mapemphero amenewa limodzinso kuti tikonze ndondomeko ya kupemphera kwagwa chimene akuchitcha kuti Buzazi. Chayamba kale kugwira ntchito m'masukulu. Khungu la wana labalalika, ziphuphu dzituluka kumaso kwa wana, dziwengo dzituluka wamba, khansa yochoka kwa Buzazi. Akuwonjezera kuti zimenezi zikuchotsa appetite ya wana ndipo akuluza weight, aziluzanso weight Mwaona ana ena mmene akuvutira kudya mmamawa kuti apite chakudya akadye kusukulu. Mukapeza kuti sakudya kusukuluko, mukapeza kuti sakutakataka moyenerera kusukuluko, chakudya chimene mwaphikira sanachikonde, zimenenso munayikira m'chikwama kuti akadyere kusukulu mwapeza kuti akubwerera nazo sanadye kapena angopatsa anzawo. zimenezi ndi zizindikiro za buzazi skin cancer tiyenera ana a mulungu tisonkhane pamodzi ndi kukonza tsiku la mapemphero tililengeze kuti tikachite rescue nthenda zobwera ndi ziwanda ziwanda zimaopa mapemphero Tikamati tipemphere, tiyeni tipangeni fasting. Ena amati osangopanga nokha bwanji? Mmauziranji anthu? Ayi, mu umodzi muli mphamvu. Izi si za munthu, si za kukhomo kwa munthu. Mapemphero si za mnyumba mwa munthu. Za kwa Mulungu. Zimene mmafuna muziike poyera. Amene ali ndi kuthekera, ife talandira nawo vumbulutso, koma ena ali ndi kuthekera kuti atalimva vumbulutsolo ndi kufuna kuchitapo kanthu, atha kuchita. Nde timayitaniladi kuti tiyeni ana a Mulungu kukhale fasting yochita kulengeza kuti tikhala nayo date yakuti cholinga choti tithandizilepo nkhani imeneyi. Buzazi RZ 46 kumeneku akhutulila asthma nayonso akunena kuti iyenela kuti ikadzutse

inde munganene zambirimbiri koma mukayiyang'ana bwinobwino mozama kwambiri mupeza kuti asima iyiyi yavuta kwambiri tsono abuzaziwa tsiku lina amapereka lipoti pakamsonkhano kena ku lcd ndi amafotokozera za kuchuluka kwa aphunzitsi maka achikazi amene A Buzazi adawapanga attack powapatsanso nthenda yomweyo ya asima. Tili ndi asima imene imabwera pa zifukwa zosiyanasiyana mwina tinganene kuti yachilengedwe. Koma iyi ndi yobwera ndi buzazi. Nde a Buzazi pamene akugawa nthenda ngati zimenezi kuzibweretsa 1 kumasukulu 2 kuzibweretsa kwa aphunzitsi komanso ku ana ndekuti mwa njira ina tili ndi chiopsezo chachikulu kwambiri cha nthendayi kuti ichuluka pakati pa ana amene tili nawo so ina mwa imeneyi idzikutengerani kukhala mitu ya mapemphero amene timapemphera tsiku ndi tsiku pamene tikupempherera kuti tichite cholanditsa ku ana athu amene akhudzidwa ndi nkhani zimenezi. Koma chenjezoli nlakuti nthenda zimenezi Buzazi yazikhutula kale ku masukulu kotero kuti pamene tizimaliza chaka chino, Zizindikiro za zokhutulidwa matendazi, Ana ambiri akhala atagwidwa ndi nthenda zimenezi mwachisawawa. So tamverani. Buzazi disease atamtumiza mdziko la Angola Kudachitika chisawawa ku Angola chifukwa adapititsa nthenda ngati asima mwana samaoneka kuti ndi asimayo mmene imakhalira koma pamakhala zizindikiro za asima zizindikiro chabe zongokhala ngati kuti ingakhale asima komanso mukasokoneza amaoneka ngati kuti mwanayi wagwidwa ndi fiva Idavuta kwambiri chaka chimenecho ndi lerolo akuyiponyanso. Ali ndi ganizo lakuti asima imeneyi itenga 32% ya ana m'dziko lonse, more especially kuno ku Malawi. Ndikunenazi Zikukhuza Malawi for munthune ndi Mmalawi munthune ndi Mchewa wa ku Malawi ndikulankhula chinchichewa koma kwathu nku Zomba munthune mtundu ndi fuko ni wa chiyao nkhani imeneyi ndi yosautsa kwambiri ichitike ku dziko limeneli ili lapansi akutumiza nthenda zimenezi ku ana ang'onoang'ono. Zikumveka kuti Buzazi siyichitenso ndi Buzazi RZ92 ndiye akuti imeneyi pafupifupi pakati pa anthu handede opezeka ku sukulu ndaphatikizapo aphunzitsi ndi ana onsewa tikuwayika mu gulu la handede akunena kuti 37% buzazi akupereka nthenda ya diabetes tachita experience ana ang'ono akugwidwa ndi nthenda ya sugar Si kawirikawiri mwana wamng'ono kumpeza ndi shuga, koma zioneka chaka chino chifukwa Buzazi wachita anoint nkhani zimenezi ku masukulu. Sono tikayang'ana mozama kwambiri mmene zakhala chonchi, pali ka organization amene amakatcha kuti national institute of drug abuse nida yapereka lipoti ku america kuti pafupifupi ana a zaka 12 ambiri achitidwa affect ndi mankhwala tsono nkhani yayamba kukwera mtunda pamenepo mumvesi pafupi ana ambiri azaka 12 akhuzidwa ndi mankhwala imene ikhale kuti ndi drug abuse chifukwa nthenda zimene ziti zibwerezi mubwera a unicef ndi mabungwe ena kuzathandizira kuchosa nthendazi ndi abwera ndi mankhwala amene ati adzapatse anawo kuti akachire. Mwachitsanzo, zikumveka kuti lipota wina ananena mawu akuti, Mwana akamadwala diabetes ndiye mukufika poti mwayamba kumam'baya insulin. Malingana ndi msinkhu wa mwanayo, mankhwalawo amakapanga abuse m'thupi lake. kamwana kamene kangapezeke ndi tuberculosis mukamakapasa mankhwala a tb kamwanako mumakhala kuti mukupanga abuse mthupi mwake so nida yapereka lipoti kuti pa miliri imene iti ibwereyi ithandiziranso kupanga drug abuse ku ana ang'onoang'ono nkhani imeneyi ndiyoona ndithu Chifukwa chake timati tiyeni tithawire ku mapiri kuti kumeneko tikamdziwa Artemisia ndi ndani, Artemisia ndani, Geophalam ndi ndani, tikamdziwira kutchireko chifukwa matenda amene atabwerewa ndi mankhwala amene akubwera mankhwala opauka atizunzira ana athu si nanga kholo lizikamtenga mwana ku sukulu kuthamangira naye ku chipatala mukukampereka pa drug abuse malingana ndi mtundu wa nthenda zimene abuza ati apereke ku dziko lapansi ndiyamike mulungu kuti pamene tikupereka lipoti limeneli kukacha chifukwa cha nambala tidapereka ija kuti nthawi ina iliyonse tikhoza kuyamba kuyenda kupempherera ndi kulanditsa anawa m'masukulu. Koma ndimati nnene kuti nkhani imeneyi ndi yovuta kwambiri kwabasi. Nkhaniyi yafika posausa kuti ambiri mwa anthu azunzika ku dziko lapansi more especially ana akuluakulu ndi ana ang'onoang'ono amene ali ku masukulu tikunena a secondary akuluakulu a primary ang'onoang'ono pamodzi ndi aziphunzitsi awo pomaliza buzazi 241 akunena za kidney disease. Sindikudziwa kuti mukudziwa bwino kuti panali project ya chiwembu choyika zoyikayika m'matupi mwa ana

Pakapepala kaja kamakuta soseji tiphatikiza n'kudya limodzi n'soseji. Mmene kachitira kamene kaja ndi chimodzimodzinso mmene achitire ndi timipyonthi. Timipyonthi tithandizire kuwononga makidine ku ana. Akunena kuti ana ambiri amagwiritsa ntchito mipyonthi pa zakudya zawo.

timalandira akatipyonthera akatipungulira ayisikilimu mchipoto muja mchikapo muja go amatipatsa timeneto ndiye akunena kuti buzazi akonzera mwadala kuti timene tija mukhale matenda mukhale disease

tolekanalekana ta m'mashopu timene akunena kuti iwowo a Buzazi alowerera dala. Mumakumbukira kuti Buzazi amapezeka pakamba nthawi zina? Ngati asiya mpanopa ankapezeka pakamba. Nkhani izizi nzosautsa kwambiri koma tandiloleni kuti ndipite pa buzaz 606 imene ayitumiza ku dziko lapansi imeneyi ndi mental illness mind you be careful mpingo wa mulungu On this chapter, listen attentively, listen carefully. Mental illness. Buzaz 606 aichita sendi ku dziko lapansi chiwerengero chake akuti chitenge pafupifupi hafu ya ana asukulu hafu ya munthu amene ndi mwana ndi target yawo kuti apezeke ndi mental illness matenda koma akubongo mental disorder chipongwe chachikulu kwambiri chimene chikuchitika ku dziko lapansi tikumane mavuto amenewa takumana kale ndi mavuto amenewa ochita kukonzedwa buzaz buzaz akuti ana anali bwino bwino amacheza munthu angovumbuluka mwana mmodzi sindikupeza bwino kukafika mnyumba mwa makolo ake kwala sakupezadi bwino buzaz buzazi 6 double 6 so ine mmatero kuti ana a mulungu tikayang'ana za mental disease tikuona kuti pa point imeneyi tili ndi ana pafupifupi 1 million 500 kumayiko kapena ku dziko lokhala mwa anthu Nditero mpingo wa Mulungu pokufotokozerani kuti nde tichite bwa. Lero lachitatu, dzulo linali lachiwiri, mawa ndiye lachinayi. tifike Lachisanu. Kuti uthengawo uyende, tisinthe mapemphero amene timati tipange Lachinayi kuti mapemphero amenewo adzachitidwe wiki ya mawa. Lidzakhale tsiku Lachiwiri limene kudzakhale mapemphero opempherera ndi kuthana ndi maspiriti achinabuzazi amene achitidwa sent kumasukulu athu. Mulungu, wodziwa kudalitsa ndi kukusamalirani, akusamalireni mpaka tsiku limene tidzalowe m'mapemphero a kusala kudya. Mapemphero amenewa adzachitika Lachiwiri sabata ikubwerayi. Mulungu akudalitseni. Cholinga cha mapemphero amenewa tikhale tikuchifotokozera masiku awiriwa lisadafike tsikulo. Koma lero tangolengeza kuti Lachiwiri la wiki ya mawa, kuperekako mpata kwa amene mumanena kuti simunamve. Mwina ngati mumamva ndiye kuti Lachinayi likupatsani, Lachiwiri likupatsani chithunzithunzi chakuti inuyo mchite nawo. Mundilole kuti n'talankhula kanthawi ka pafupi 34 minutes kuchenjeza za buzazi, mundilole ndipumule mpaka tsiku limenelo. Amen.